misisi bịa ma ya ala gị ego misisi bịa ma ya ala gị ma m ya ala gị ego ga ya ala m nwa ihe a ya ya ịyara m ya ihe a ya ya ịyara m ya igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekele m unu ndewo nụ ele otu unu mere unu dịkwa mma eji m obi si ike na ọ dịrị unu mma n'agbanyeghị ihe niile na-eme n'ụwa kemgbe afọ 2020 ama m na ọ ga-adịcha mma ka anyị meda n'obi afọ a na ha agwụkwala na ọ fọrọ ọnwa abụọ n'ike nke chukwu anyị ga-ejikwanụ ahụ isi ike apụta ya bụ afọ unu abọọla chi unu etetela n'ụra unu anọdịla o jiela ele nke na-eme ebe ị nọ kedu ebe i si ele ebe na ebe ọbụla i si ele ana m asị ya gaziere gị ndewo maka ịnọnyere mụ ndewo nnọọ ah, ele otu unu mere ọ nwanne unu nwa unu nwanyị nwa nwa unu nwunye unu nwa ada nwa oriakụ odoziakụ nke ọbụla ị kpọrọ ya ha niile socha ya aha m bụ Ijeọma Mmadụ ị chọkwa gị tire m ya Oriakụ i nye m aga m eri makwa gị tire m ya Odoziakụ aji m edokọtakwa aji m edozi edozi nke ọbụla masịrị gị gị tinye ya ndewo nụ ndewo ana m eji obi ọma eji m obi dị mma eji m ezigbo aṅụrị na-anabata unu n'ihe mgbasa ozi nke YouTube mụ na-asị unu udo dịrị unu udo nke Osebụrụwa udo nke Chineke udo nke ahụ karịrị uche mmadụ na nghọta ya dịrị gị dịrị ndị ezinụlọ gị ele otu unu mere ka anyị gaa ka anyị gaa n'ihu n'ihe onyonyo a na-atụfughị oge ụbọchị nke taa ana m ewetara unu ihe gbasara ekele ikele ekele n'asụsụ Igbo otu e si ekele ekele n'asụsụ Igbo ee ekele bụ ihe e ji mara enweghị mba niile nwere otu ha si ekele ekele nke ha ma ndị Igbo otu anyị nwa wụ ndị Igbo anyị nwere otu anyị si ekele ekele ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị ndị awụsa nwekwere nke ha ndị yoruba nwekwere nke ha ndị bekee nwekwere nke ha mba niile nwechere nke ha so ka anyị gaa na nkenke ka anyị gapụ ya ka anyị gbapụ ya n'ọsọ eji m akwụkwọ ebe a ị ma na enweghị onye nkụzi na-abịa ịkụzi ihe ha dị ji akwụkwọ e nwekwere ndị na-akụpịakwa n'o e nwekwere ndị chineke nyere ụbụrụ kacha nke ibe ha mma ka anyị malite ya bụ nkụzi taa ọsịsọ ọsịsọ gịnị ka a na-akpọkwanụ ekele ekele bụ greeting greeting na asụsụ bekee otu e si ekele ekele how you greet how you greet your people how you greet your friends your spouse everybody ya bụ ihe a na-akpọ ekele na asụsụ igbo okay ka anyị malite unu ma na n'isi ụtụtụ ka anyị malite na nke ụtụtụ maka na ụtụtụ ka anyị na-eji etete n'ụra i tete n'ụra n'ụtụtụ ị hụ onye nọ na nke gị ihe anyị na-eji asị otu ndị bekee na-eshi asị good morning ihe anyị nwa na-asị bụ gịnị ị bụọla chi ya wụ have you woken up n'asụsụ bekee ma ị sụgharịa ya na mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu ọ bụ have you woken up mana ị bịakwa n'asụsụ igbo n'omenala igbo a sị gị ị bụọla chi ihe ọ pụtara bụ gịnị unu atetela unu etetela n'ụra ọ ya wụ good morning anyị na-asị mana ndị agba ọhụrụ ugbu a ya wụ ndị ntorobịa ugbu a na-asị na ọ bụghị ụtụtụ ụbọ- ị bọla chi na ọ wụzi ụtụtụ ọma nke ahụ awụkwahụ ashị ị kpọkwa ya ụtụtụ ọma ọ dịkwa mma mana ụtụtụ ọma dịka asụsụ bekee a sụgharịrị isi ọ dịka gị na-asị otu anyị na-eshi asị gị bịa n'asụsụ igbo gị sị akpịrị na-akpọ m nkụ onye wụ onye igbo amara ihe i kwuru na mara na ọ wụ na ị chọrọ ịṅụ mmiri mana ị sụgharịa ya na mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu n'asụsụ bekee ihe ị ga-anụ wụ my throat is calling me firewood ị mara na enweghị ihe jikọrọ ihe ahụ i kwuru na ihe ọ pụtara n'asụsụ bekee so ya mere ị chọma i tete n'ụtụtụ gị bụrụ onye ọcha gị bụrụ onye awụsa gị bụrụ onye na-abụghị onye igbo gị tete n'ụtụtụ gị chọma ime di gị maọbụ nwunye gị igbo ahụ obiọma gị sị ya ezigbo di m ị bụọla chi ị bụọla chi ị ma na ụmụ nwoke i na-etu ha aha awụkwa ha niile e nwere ndị nke i tukwa aha na na-erutekwa n'ahụ mana ị chọma ịnata ha ego e nwere ndị ọ na-awụ ị chọma ịnata ha ego gị tuo ha aha gị tuo ha ezigbo di m odogwu nwoke ị bụọla chi mgbe ị na-ekele ha gị hụ ya wakasịa ọnụ ọchị ama m na obi na-adị gị mma obi dị gị mma chịanụ ọchị chịtụ ọchị e kele gị otu ahụ ọ ga-adị gị obi mma atọkwala ọchị gị pụtakwa n'ụtụtụ o nwere ike ka anyị were gị pụta n'ụtụtụ uwe gị hụ agadi nwaanyị na-agara onwe gị sị ya mma ụtụtụ ọma ọ ga-ebu ụzọ welie nku anya elu kuda ya kwa ya bembembem tupu ya ghọta ihe ị na-ekwu mana ị sị ya nne m ị bụọla chi gị hụ ya ya aza gị sị gị ee nwa m abụọla m ya bụ ị chọma ịsụ asụsụ ka onye igbo ị chọma ịsụ asụsụ igbo ị chọma ikele ekele ụtụtụ ka onye igbo ka nwa afọ ị ga-asị gịnị ị bụọla chi anyị abịakwanụ n'ehihie n'ehihie ndị bekee sị nke ha bụ good afternoon mana anyị nwa wụ ndị igbo ihe anyị na-eji ekele mmadụ n'ehihie wụ unu anọọna ị gafema ugbo hụ ndị nọ ofu ebe hụ ndị dị oche gị sị ha unu anọọna ya wụ enwere ndị na-asịkwa na ọ bụ ehihie ọma mana anụbeghị m nke ahụ mbụ ana m anụ ụtụtụ ụtụtụ ọma mana anụbeghị m ehihie ọma mbụ biko akwa na ibinyebeghị aka echefukwala bịanyekwara anyị aka bịanyere anyị aka na mgbịrịgba bịanyere anyị aka na subscribe akara akara subscription ka ị na-ahụ ihu m ka obi na-adị gị mma ka ị na-amụta asụsụ igbo ka ị na-asụ igbo dịka onye igbo ka ị na-asụ ya dịka nwa afọ ee eh? n'ehihie ihe anyị na-eji ekele wụ unu anọọla unu anọdịla unu ezuule oche ị sụrụ ya n'asụsụ bekee ya wụrụ are you seated have you seated I hope you are okay gị si ha unu anọọla ya wụ ndị nga gị kwanụ ya wụ how are your family ịpụta na nkịtị hụ mmadụ nwekwa ike gị si ya ndewo ndewo kwa greeting ndewo greeting ọ dịka otu esi esi hello hi hoi n'asụsụ igbo ihe na-eji esi bụ ndewo ndewo ụtọ ka m na-eme gị ka obi na-adị gị mma ka ọ ga-awụ ị hụhaala ihu m otu a ọ bụrụ na ihu gị fọchiri otu ka ka nwa mkpi akpụ agacha ahịa gị hụhaala m gị gbatịcha ya gị chịa ọchị ee gị chọkwa gị chọkwa ịgbatịkwu ekele ha gị si ya ndị nga gị kwanụ ma ọ wụrụ na ọ wụ onye ị hụ sọsọ naanị ya wụ how are your family ndị nga gị kwanụ kee ka ndị be gị dị enwere mana enwere ihe na-azakwa olu mba ha si gị kee ka ndị be gị dị kedu ka ndị be gị mere kee ka ị mere kedu ka ị mere ha niile bụcha ya ọ wụ otu ahụ ka anyị na-esikwa ekele n'ehihie mana ụtụtụ ị nwekwara ike isi mmadụ n'ụtụtụ ikele ya bụọla chi gị si ya kee ka ị mere kedu ka ị mere ya bụrụ ya ịbịakwanụ n'abalị ebe mụ na onwe m si na mpaghara ebe m si n'imo steeti abụ m nwa afọ imo steeti ihe anyị na-ekele bụ o jiela nụ ya bụ mgbe ọ kụwara elekere isii gbadawa gị si mmadụ o jiela nụ ya bụ otu a ka anyị si esi good evening n'asụsụ igbo gị si ya o jiela nụ ama m na o nwekwara ike nwere ndị nwekwere otu ha si ekele nke ha mana ebe mụ na onwe m si ihe anyị na-ekele bụ o jiela nụ gị bịakwanụ n'abalị otu a na-esi esi good night n'asụsụ bekee ihe anyị na-ekwu bụ gịnị ka chi bụọ ya bụọrọ onye ukwu ya bụọrọ onye nta ya bụ gịnị ka chi bụọ ka chi bụọ let the day break for us ma ịsụgharịwa ya na mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu mana ihe ọ pụtara bụ good night n'asụsụ bekee ama m na obi dị gị mma ị na-amụtakwa amụta ọ dịkwa mma ọ na-agakwara gị o nwekwa ihe na-agbagwoju gị anya biko echefukwala idere m ya n'ebe a na- ebe ebe ohere emere ohere maka idenye ihe gị na onwe gị chere ya bụ comment section echefukwala idenyere m ya maka na ọ ga-amasịkwa m ma ị gwakwa m ihe ị mụtara maọbụ nke na-amụta maọbụ nke dịrị gị mma ọ ga-amasị m ma ị gwa m ya masị mgbe ọzọ m ga-emekwa ihe gbasara onyonyo n'asụsụ Igbo m enwee ike ịrụtụkwa aka ebe ahụ kọwaziere gị ọfụma chetakwa na mbụ na ihe m gwara gị bụ na ọ ga-amasị m na ee ọ eziokwu na abịara m ka m mee gị obiọma ka i mekwa m obiọma ọ wụkwa eziokwu na ee na elegekwa ma enwekwa otu Chukwu ga-esi gọziere m mere m amara m esikwa ebe a nweta ego mana ihe ga-akacha atọ m ụtọ bụ na ilechakwana ihe onyonyo m makwana na ịbịa letechaa ihe gbasara mgbasa ozi m nke YouTube a ya wụrụ na enwere ihe bara gị n'ime ya wụrụ na enwere ihe ị mụtara ya mere nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke nwa okorobịa nwa agbọghọbịa o nwee ihe ị chọrọ ịgwanyere m ọ bụrụ ihe ị chọrọ ịmụta echefukwala itinyere m ya na comment section ka anyị na-aga n'ihu anyị ekwuola otu esi ekele ekele n'ụbọchị ọ bụrụkwana mgbe mmadụ mere gị ihe dị mma mmadụ mere gị ọgọ gị chọma ikele otu anyị na-esi asị thank you gị sị onye ahụ imeela ma gị sị ya daalụ daalụ nke ukwuu imena nke ukwuu ya wụ thank you very much imeela nke ukwuu ịchọkwana ịsụ ya ịtụgharị ya na mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu gị sị ya wụ gịnị imeela pụta you have done well you have done well anyị na-asịkwa chineke chukwu nna imeela ekene dịrị gị chukwu otito dịrị gị chukwu ya wụ gịnị thank you god you have done me well praise be to your name praise be to you ya wụrụ enwekwara ndị na-agụnye ya ka aha ha sị chukwu emeka chukwu emeela chukwu daalụ chi daalụ imeela ya bụrụ ya bụ ihe gbasara ekele o nwere nke ọzọ m na-echetaghị biko echefukwala ịjụ m ihe banyere ya m ga-enwekwa m obiọma ịkọwara gị ya gwa gị ihe ọ pụtara gwakwana gị otu esi eme ya anyị abịakwanụ ịchọma otu a na-esi akpọ Mr maọbụ Mrs maọbụ young lady ma Miss maọbụ Master n'asụsụ bekee ya wụ na ịchọwa itinyetụrụ onye ahụ obere ịkwanye ugwu nke a na-akpọ respect gị kpọọ ya Mr. ọ bụrụ nke na-aza Mr. Ibekwe gị sị ya Maazị Ibekwe ọ bụrụ nke na-aza Mrs. Oriakụ maka na Oriakụ bụ title bụrụkwa aha ọ bụrụ nke makwa na ọ bụrụ ka anyị were na ọ na-aza um, ka anyị were na aha ya bụ odo eh, chidimma mgbaafọ gị kpọọ ya oriakụ mgbaafọ ya wụrụ nwoke gị kpọọ ya maazị mgbaafọ gị sị ya maazị mgbaafọ ị bụọla chi ị bụọla chi maazị mgbaafọ nke ahụ dịzi ka ị na-asụgharị ya na bekee maka ọ daba ịkpọ ya maazị mgbaafọ ị bụọla chi maazị mgbaafọ nke ahụ good morning mr mgbaafọ but ị sị ị bụọla chi maazị eh, mgbaafọ ị bụọla chi ya wụ good morning mr mgbaafọ makwa na ị tụgharịkwa ụta nwechi daba n'asụsụ igbo wụrụkwa mr mgbaafọ good morning mana ị ma na ikwu ya na bekee ọ tọghị ụtọ na ntị ọ dabaghị adaba ya wụ na otu esi ede ya na bekee ị ga-ebu ụzọ tinye ekele tupu itinyewe aha mana ọ bịa n'asụsụ igbo gị tinye aha tupu itinyewe ekele ya bụ gịnị maazị mgbaafọ gị chọọ ikele maazị mgbaafọ gị sị ya ị bụọla chi maazị mgbaafọ gị chọkwanụ ikele nwaanyị gị sị ya ị bụọla chi oriakụ mgbaafọ ya bụrụzie nwa okorobịa nke na-alụbeghị nwaanyị ọ chọkwa ofu maazị ahụ mana o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-aga n'ụzọ gị chọọ ịkpọ ya gị sị ya ị ga-asị ya ụta na-eche sị heis gị sị ya nwa okorobịa ọcha ya bụ nke na-acha ezigbo ọcha gị sị ya nwa okorobịa bịa kene bịa ọ bụrụ nwaanyị nke na-alụbeghị di gị kpọọ ya nwa agbọghọbịa ọ bụrụkwanị nwatakịrị gị kpọọ ya gịnị nwata nke ahụ nwe ihe ọbụla ị kpọọ ya nwatakịrị a nwata nwa m ọma bịa gị tutuo ya aha nwa m ọma nwa m ọma bịa bịa bịa nwere ihe ọzọ fọrọ m na-akọtụbeghị gbasara ekele ngwanụ ama m na ị mụtara ihe dị mma biko echefukwala ịpịrị m aka na mgbịrịgba ahụ echefukwala ịbịanyere m aka ịbịanyere m aka na subscribe button na subscription button nke ọbụla ị chọrọ gị kpọọ ya echefukwala itinyere m aka ebe ahụ echefukwala ịpị aka na mgbịrịgba ahụ nke ahụ na-ebe gịrịrị ma sị mgbe ọzọ m tinyere ozi mgbe ọzọ m tinyere onyonyo gị nwee ike ịmata ama m na ọ dịrị gị mma ya dịrị gị mma ya dịkwara m mma ngwanụnụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ nọdụnụ nke ọma dewo